eh, ndị Roman Empire akọ akụkọ fa nna ee eh, mụa na-ekokwa o nna na-eko ka mụa na-agwa unu deti na-eko m nwayọ ejidizi otu a akọrọ akụkọ nke ndị Roman Empire akọrọ akọ nke ndị a akọrọ chịchịchịchịchịchị ihe ụlọ ofe akụkọ a sị gị na ebe a na ndị a nọbu ebe a nwa like ebe a nje ebe a nkwukwa nje holiday dị i ruzi a sị na ebe akwa ka ndị a kwa afa na Roman Empire na ha nọbu hie nke nwa nke nwa ụlọ ahụ ife nna afụ ụlọ adago ọwụ ike ọ bụrụ block ịtọ fọzi dị a ma ọ bụ mkpụrụ block ka ndị otu a na ịnweta ka e si wee debe na-edozi these three block fụ ọnụ ka ọ daa nọ nke fọ ọnụ mụ na arụghị arụ hai m na-arụ ahụ m na-enenezi block just block ịtọ ụdị a dị na be anyị e nwere ike ịkpụ ya e nwere ike si nnọọ ka ya akpụ ya n'ofu nnukwu arụsị n'ofu nnukwu arụsị kpata iji eprote m na-amịrị nna ike bụ mụ eziokwu ọ bụ omume na side nke ndị ụka bụ m na side nke ndị omenala ihe niile a mkpokọta ya bụrụ gịnị ha ncha nwafọ ihe niile a maka gịnị obodo ụwa adịrọ mma ụwa adịrọ mma kpata ihe ndị a niile ji eme na both sides up and down ọ na-eme n'elu na-eme n'ala na-eme n'akụkụ na obodo adịrọ mma ọ bụrụ mgbe obodo dị mma ife ha na-ekwu okwu nna nna nna anyị ha mere ihe a bụ ya ị sị na ihe dị nsọ ọ ife ahụ ka a na-asị na ife dị nsọ ife dị nsọ ọ bụrụ ife a na-eme kịta onye ọ sọ ya bụrụ ọ sọ i si side ụka ka i si side omenala mmeri ka onye ọ na-eme eri nna mgbe ife dị nsọ nwaanyị chi kụnye di mmiri ụdaka na kụnye di mmiri mgbe ife dị nsọ mgbe ụwa bụ ụwa ị sị na ife dị nsọ ị fụ na ife dị nsọ ọ bụrụ ife ha na-eme na

eziokwu na agwakwu na obi adịrọ m mma a lot na ndị a na-emebi a lot a na-emebi a lot you know amebisie ndete na abịazi abịa ebịa ebe ebe ebidozi maka ihe a na-agwa gị ife anyị ga-asị gị na onye nọgo many years amaghị na many years m na-akpọ ya akpụ e buru ya tụfuo ihe na-etufuru ya ka nche ma asị gị nọ nke nwere arụsị mmụọ nọ nke nke nke nke ọlị ịnọdị ya bụ ọmị ọlị ife ekwu ngwa ọwụ mmadụ nke iji wụrụ mmadụ kịta na-eche uche ọfụma ịma na ị cross n'ime ụzọ a moto eji amụọ gị ịma na i si enu ebe a daa nwụọ nke iji wụrụ mmadụ just ma ọdịgo otu i si wụrụ mmadụ forget eh, science forget anything just chegodo echiche ihe ọ dị ike ya ka ihe dị otu onye nwere ike ime ihe just chegodo echiche i chesie ka mma na echiche gị ya ga-apụta answer ya ọwụ ya na-akpọzi ya n'ime igbo sef na achọghị adị masịkwa igbo igbo itoolu na itoolu ịchọ ụgbọ igbo a itoolu abs ekwubugo m ya before igbo nke m igbo with slang e mixinyachara obere english you know as a guy man mmadụ so apa amụchalụkwa ahụ akọkwa ihe dịkwa serious nna because i chesie ihe na-agwa gị ma na nsa ga-aga edupụta sị tụfuo ya ya na-etufu ya ife take you time to produce ka e ga-esi pụta kịta okay ka anyị megoro onwe anyị example ka e ga-esi pụta kịta

na otu a dị ntoro osisi a apị ugbu a na onwe gị wụ na-eme na ịma ihe ma ọ na ịma ihe wetegodo osisi a trygodo ka ịkpe ya ofu ka m fụ ọ bụkwa iji bute m ee, ee, tools wee na-eme ya mgbe ahụ ike ọ bụrụ ngaji or spoon ha ji eri nri ka eji wee mee ife a mụ amara n'ụlọ ndị a but ị ma nsị m na all those things emeghị gị exist o nwere ike ụfọdụ dị ụfọdụ adịrọ mana ka ihe na etu e si wee rụọ ihe ndị a kwesị ihe a na-ekwu okwu ịtọ ị fụ na ihe a take it time so emesịa those things nwere ike ọ dịziara ya nsọ for me otu si ghọta ya o mee ka ọ bụrụ na nwa a na-akọyeri akọyeri kpọọ m ihe n'ike na ọ bụla nshi kpọọ m kpọọ m ọṅụ mmanya kpọọ m ọṅụ anwụrụ nke ọbụla yes I'm there but akpọna m nnọọ activist ma ọ bụ youtuber ma ọ bụ influencer nke ọbụla nke a ka m na-achọrọ agbakwa m politician or nke m ji wụrụ ee dịrụ ndị ụka ma ọ dịrụ ndị omenala o nwerọ nke m wụ sọsọ nke title i nwe ike inye m m nalụ gị wụ ọṅụ mmanya ma ọ bụ ọse anwụrụ nwere ike iwere nke a biko any other title biko achọọ m maka ndị nwuu ndị nwuwu bụ onye set kịta tasị na ọmụsị ọgbọkwa msị ọgbọkwa family ọgbọkwa msị o nwekwa family ife a na-anaghị eme exist na be ha so onye ọbụla ji chọọ nke ya mma ma ọ na-achọghị ịgwa onwe ya eziokwu okwu bụ okwu gị nna okwu abụrọ okwu m so nwoke ihe ọzọ mụwa si wee bịa wee sị ka m gwa ụnụ maka vidiyo ọkụ ya you know amasị nri nne isi na nwekwa ihe ọzọ ọsọ nri si nri jee mara nke m na-eme ngwanụ ụnụ ya nọ nọrọ ọfụma na onwere ya eme amụghara eme nkwado na vidiyo m tinye kamera mgbe ọsị m n'isi mụ ya kọrọ onwe topic m chọ ịkọ you know so today's topic a etu nsogbu nna biko ndị Igbo for ndị na-eme eh, ihe nwa dị na be ha enwere anwụrụ tụfuo onwere ihe mfụ a na-etufuru etufuru ya ụnụ chọrọ arụ ọrụ ya chef ka ndị ọcha tinye na chef onwere onye ya kpọrọ ụnụ ndị amị mụ ha nọrọ na nke tụfuo ọ nke a ka oyi ndị a na-enwechakwala ebe a nọ na-eme ihe niile anụọ bụ na-eje ụka ọha na-eje ụka adọsi nke ihe ji nọdụ etu nsikwa ọgbụgbọ nkwe na akụri akọta akọta mana ihe niile atụchago m ya ọ na-emecha exist bụ otu nke ndị ụka ma nke ndị ọgọ mmụọ you know ọgọ mmụọ bụzi a na-akụ iri akụ iri na ọgọ mmụọ ndị ụka ofu akụkọ a because gịnị ụwa ya bịara together ụwa ya bido mgbe ụwa bụ ụwa mgbe ụwa bụ ụwa nkụgo nye before nwaanyị iru nata na kwunye udie mmiri aka m mmanụ mgbe aka m at least akabeghị m nka ndị generation of 90s 90s nna ebere m na-emerụ ndị generation 90s eziokwu ebere m na-emerụ generation 90s because eh, ndị a niile ebe a ka ihe bidozi at least mere onwe ha awụ na ụmụ cassette niile ya ebe a na-erewind ebe a ka ihe bidozi tọnụwa tọnụwa ha nwere ike mecharụtụ ha nwere ike fụcharụtụ ma ọ mecharụtụ but ka m kwuzie from 2000 nsogbu dịkwa ọrụ because ndị a niile kpọzie ya 2000 na-aga

ee ka ihe ọzọ akwa ụgba ihe ha na mmadụ nọ dị active mmadụ na-emegharị arụ ọ bụrụ onye kịta anụ eburu eh, phone ya na jee one side enweghịzi ihe ya na-akụ gbaa egwu na center ụmụ ihe okoso oro ndị anyị na-adị ọzọ nchọrọ na nwere ike ịdị na-eme exist kịta because of game inwe ike sị nna akara m na-amarụ Ominu nọ n'otego na-aba anyị m na-abịa na topic ya etu nsi kwu video erika video ka nkụ nọọ akụkọ tụ akụkọ ka anyị kọ taa wụ maka gịnị ndị na-etufu ife dị na be ha si nọọ ee ihe nwa bikonụ

oh, nna onwelo ee eh, maka ihe m kwu maka m achikwa azụ to mgbe ụwa bụ ụwa eh, ị fụ ụmụ nwaanyị elu onwe ha one side na-akpọ ọ na-akpọ ụga ma ọ na-atụ swell ama ma a ka na-atụ swell kịta na-akpọ ụga ị fụsịa ogbe ụmụazị ya nọdesịa different distance na-egwuchara onwe ha egwu ụlọ ihe e, obodo a na-atọ ụtọ ụlọ ihe kịta ya na-eme kịta e, ebunye e, ha ndị ebunye phone o je one side na-apị ma o buru tablet o je one side na-apị gị enwezi onye na-emegharị ya so ọ ihe eme ụwa ji ụwa niile ji yakọzie ya ka ọ dị otu ọ dị onwezi onye ma iru ya onwezi onye ma azụ ya

olee esi istu etu a nsi esi nke m ihe n'idoro m ya just uh, malụ ihe ya eme nnọọ ọ bụrụ na ịma si ndị na- ndị nke ha ka bikonụ unu etufuzina ọ na-ewute m na etufu nke nọ na be anyị ọ na-ewute m bịara ebe a nke ọsọ ife a bụ isi na ife dị nsọ ife a dị nsọ maka na mgbe a mgbe emeri mgbe a meri dị nsọ bụrụ ya na-eme kịta mgbe ya na-eme kịta onwezi ihe dị nsọ a yasasịgo everything jidezie ihe bụ ihe wufuo hai na isi na-agba m popcorn o. eziokwu isi na-agba m popcorn mana ya dịba ee eh, my next eh, video m ga-akọ akụkọ ọzọ so ka anyị kọdebegoro ebe a anyị kọdebe ka ọ dị peace